ụmụnne m ụmụnne m doo jidela aka la nchị onye ọbụla jide aka la nchị ị wụrụ ji laaka ịlụ nwanyị ị wụrụ nwanyị laaka ịlụ ji gụ la ji wa ahụ kpaala akpụkpa nji bọọla akala nji ka ulu nshi azụ ụmụ ulu before ị lụwa ji gbakerie ala ka e ka isi azụwa ụmụ nji la ọzụzụ ahụ lelee ụdị ọrụ ulu labụ mma arụ ela alọba nji ka esi alọba nji ka esi ama na ejiwe zụwa ụmụazị la ọ ha adịchakwa mma ihe nji ekwu iwuli ihe mmemme ha shiri nne ka ọ ghara ịwụ ị rụcha ọrụ ịwara aka ụmụ anyị na-ahụ ndụ nke alụ o nwere ọwụla maid nwa la onye meghị nshị la mamịrị o ji eruwe ụmụ mgbe ụmụazị a ga-echolite ụmụazị enweghị ihe ama ama ụmụ maid ala eji eru ụmụazị emere ụmụazị ahụ eh? ihe nke ọwụlọ nnọ ihe nke ọwụlọ nnọ ọ ya ka m shi ka m bịa gwa onye ọbụla m bụla before gụ alụọ nwaanyị gụ la nwunye ụ kpaala akpa ọbụla nwata nwaanyị lele o nwere ihe eme ome ka o nwee ike ịzụ ụmụazị ọkwalụ nke nwoke ulu mara ka ulu nshi eme ụlọ ọla business akpọgo ụmụazị school nwata nwaanyị ọ gaa ọ bịa business mgbe ụmụazị gbasa akwụkwọ ya kpọrọ ha lawa ka ka chikwa achị ahụshikwere m n'anya ahụshikwere m anya maka ụmụazị mmachi ụmụazị bidola eme ụdị ihe ndị ụla ị makwala onye ụfọdụ ụmụazị nwụ mgbe nnekwu mama nnukwu ha mama ha nlọ nlọ mvu ahụ ime ha la-ekpe ekpere nya amụla nwa ma bụrụ wakala ha la-ekpe ekpere nya amụla nwa hmm? ịmụta amụta ọ chọwa ka o si egbu ihe enweghị idea ihe ya ahụzi ụla nwa nwụọ nwa nwụrụ anwụ ọ la-ekwu okwu ọ dịgodi ndụ ọ la-ekwu okwu nji ihe ngwụla ha yi egbuchi m ma ihe isi ike ma ọ ya ka m ji si onye ọbụla mụọ ọrụ aka ka alụ o nwere ike ịlụ ọji ọrụ aka ahụ ị mụrụ i wezie nwayọọ rụba ị mgba ka ọ bụrụ ihe ị la-arụ la ụlọ iji ebia maid ozu ya ga-ala ọmụlọ lọrọ la la curtain nyobi nyowe la curtain ka ị machata ihe ọ na-eme were idea la elele maka la ihe m- ihe m na-eme ha shi- ọka nkụ ihe mmemme ha shiri ike nke ha kachachikwa njọ nke anyị ma alụgwo before washila eme isiri ihe la akamu nwatakịrị ewere ihe ọsọ eteretere o were ime isi ela akamu nye nwa mana nke a alụji ha ọ chọghị igbu ya egbu o were nshị na mamịrị na-enye ọ ya nwee infection infection rụjuo oju nwata ahụ ụfọdụ ụmụazị choo ha atụ afte nwaanyị ime ihe ama na onye oji elu gwechigwola nwata na-ebunye mamịrị la nshị ya ala iri ụfọdụ a mụfute nwa ị ma na infection ejugwu ya ahụ alaghachi njikochi vute infection ma ọ wụ virgin ọkwa ihe la-akọsi onye la-akọ